Хъуажь Фэхъри Къэбэрдей-Балъкъэрым гуманитар къэхутэныгъэхэмкӏэ и щӏэныгъэ къэхутакӏуэ институтым и лэжьакӏуэщ, хэкум къэзыгъэзэжахэм ящыщщ. Къэбэрдей адыгэхэми кӏахэ адыгэхэми я псалъэкӏэр зэхуэдэу фӏыуэ ещӏэ. Куэд щӏауэ ахэм теухуауэ лэжьыгъэ ирегъэкӏуэкӏыр.
Сэ зэрыпщӏэщи Тыркум сыкъыщалъхуащ, адэ минрэ щибгъурэ плӏыщӏрэ хы гъэм. Диным сыхуеджа, Абы къыхэкӏкӏэ хьэрып шрифтхэри тӏэкӏу сощӏэ. Пасэрей османыбзэми тӏэкӏу сыкъоджэфри, иджыпсту сызэлэжьыр Хэкум и ӏэпхъукӏыныгъэм теухуауэ осман архивхэм хэлъ тхыгъэжьхэр адыгэбзэкӏэ зэздзэкӏыуращ иджыпсту. А тхыгъэжьхэм ящыщ гуэрхэр къыхахри, езы архивым къыхихри, мис мыхуэдэу тхылъу къыдагъэкӏа Мыр томитӏ мэхъу, ауэ иджыри абы щӏэлъхэр псори къапщтэу щытмэ, томищэ бжыгъэ хъункӏэ хъунущ, апхуэдизу куэд ӏей щӏэлъщи. Абыхэм ящыщу иджыпсту мыбы къыдагъэкӏахэр сэ адыгэбзэм къизгъэхьэжура иджыпстукӏэ. Мыбы транскрипцэ жыхуаӏэм хуэдэу латинкӏи ятхащ, Ауэ щыуагъэ гуэрхэри хэлъу, ямытхыфа гуэрхэри хэлъщи, тӏуми сызэдеплъурэ зэздзэкӏыу адыгэбзэм къизгъэхьэуращ иджыпсту сызэлэжьыр. Абы къыщынэмыщӏауэ, нэгъуэщӏ тхылъ гуэрхэри зызодзэкӏ, ӏуэтэж тхылъ гуэрхэри сотх. Уэ къыдэкӏауэ иджыри зыри щыӏэкъым, ауэ, Тхьэм жиӏэм, мы гъэм е къэкӏуэгъэм къыдэкӏыну къыщӏэкӏынщ. Иджыпстукӏэ сызэлэжьыр ара. Абы ипэкӏэ сэ Тыркум сыщыӏэу адыгэбзэкӏэ тхэкӏэ еджэкӏэ езгъащӏэт, езгъаджэт. Абы щыгъуэ зэрезгъэджэну щӏыкӏэм теухуауэ зыгуэрхэр зэхэслъхьати, ахэри тхылъу къыдагъэкӏыжа итӏанэ. Минитӏрэ блы гъэм КАФФЕД жыхуэтӏэ федерацэм къыдигъэкӏауэ щыта. Ар минитӏ хуэдиз традзати, щыӏэжкъым, яухащ. Иджы фотокопие ящӏурэ тӏэкӏу йоджэхэри, маржэ, иджыри тхуэгъэхьэзыр, жаӏати, згъэхьэзырыну сыхуежьа щхьэкӏэ, минитӏрэ пщыкӏуз гъэм щӏэздзати, сыщыужри, спонсори дымыгъуэту къанэри, апхуэдэу къэнэжауэ щылъщ. Сэ сызыхуейр адыгэбзэр зы бзэу зэрыщытырщ. Жыӏэкӏитӏ нобэ иӏэ хъуами, литературэкӏэ тӏэкӏу зыщхьэщыкӏа хуэдэу хъуами, нобэ жыӏэкӏитӏ иӏэу щытми, зы бзэщ. Ар зэ зы бзэу зэрыщытыр цӏыхухэм езгъэлъагъуну сыхуей. Иджы абазэхыбзэкӏэ псалъэ зыгуэрым уеупщӏмэ, игъащӏэм къэбэрдеибзэ зэхимыхауэ, хамэбзэ гуэр хуэдэу къыщохъур. Апхудабзэу абазэхыбзэ зэхэзымыха къэбэрдей гуэрым уеупщӏмэ е зэхебгъэхмэ абазэхыбзэ мыр адыгэбзэкъым жиӏинкӏэ хъунущ. Ауэ я тхьэкӏумэр тӏэкӏу есэу, я нэр тӏэкӏу есэу еплъу ялъагъуу къеджэфу ящӏыр хутэмэ, мис абы щыгъуэ ахэм ахэр зэрызэлъэпсэгъур, зымкӏэ жыпӏэр адреймкӏэ къыбгурымыӏуэну зэрыщымытыр цӏыхухэм къагурыӏуэнущ. Сэри зи ужь ситыр ара пэжым ухуеймэ. Абы теухуауэ тхылъищ плӏы къыдэзгъэкӏащ сэ. Зыр мис а зэреджэ тхылъхэр адыгэбзэ здогъащӏэ зы жытӏэри къыдэдгъэкӏауэ щыта, зыр мис мы псалъалъэр. Мыбы псалъэ мин пщыкӏутӏ хуэдиз итщ, мыр макетуращи, кӏуэ и теплъэри мыбы ещхь, адрей къыдэкӏари библиотекэхэм щӏэлъщ, ауэ псалъэ мин пщыкӏутӏ хуэдиз мыбы итщ. адыгеибзэрэ къэбэрдейбзэрэ зэхэту, зэбгъурыту, тыркубзэкӏэ я мыхьэнэхэр итыжу. Ахуэдэу мыри дгъэхьэзырауэ щыта. Мыбы къищынэмыщӏауэ, адыгэ алфавитхэр жысӏэри адэ ипэми зы тхылъ къыдэзгъэкӏауэ щыта тӏури иту, адыгеймрэ къэбэрдеймрэ зэгъусэу иту. Псалъэм щхьэ иджы мы псалъэр къызэӏуихрэ къэбэрдейм фо жиӏэу еплъу щытмэ, абы бгъурытхауэ илъагъунущ шъоу жиӏэу. Е Адыгей жьабзэм еса зыгуэрыр шъоу-м еплъыну хуеймэ, еплъмэ, абы бгъурытхауэ щытынущ фоу жиӏэу. А, Къэбэрдейм фоу жаӏэ жиӏэнурэ ар къиубыдынущ. Мис ахуэдэурэ нэри тхьэкӏумэри есэнурэ айтӏур зэрызыбзэр, Жыӏэкӏэ щхьэхуэу зэтекӏа пэтми, тӏур зыбзэлъапсэу зэрыщытыр нэхъ нэрылъагъуу къащыхъунуэращ сэ сызыхуейр. Къищынэмыщӏауэ кӏуэ, тыркубзэ мыхьэнэхьэри хэтщи мыбы, адыгэбзэр зыщамыгъэгъупщэн щхьэкӏэ, тыркубзэм еплъурэ адыгэбзэри къагъуэтын щхьэкӏэ мыбы тыркубзэри хэтщ. Зэрыжысӏауэ псалъэ мин пщыкӏутӏ хуэдиз хэтщ, ауэ мыбы мин щэщӏым щӏигъу хэтыну згъэхьэзыращ иджыри солэжь абы, пэжым ухуеймэ сыухакъым, къыдагъэкӏыну, къыдэдгъэкӏыну дытрагъэгушхуэу щытмэ, селэжьмэ абы. Си гугъэмкӏэ нэхъыби хэхьэнущ абы псалъэ мин хыщӏым нэблагъэ адыгэ псалъэ хэдгъэхьэфыну си фӏэщ мэхъу. Итӏанэ, ахуэдэу щыхъукӏэ, мыхуэдэ тхылъ куэд дунейм къытехьауэ сэ слъэгъуаӏэм. Жьабзитӏымкӏэ зэбгъурыту тхауэ тхылъ сэ схуэзаӏэм, щыӏэми сщӏэкъым, ауэ мыр ахуэдэщ, тхылъих ахуэдэу къыдэзгъэкӏа. Иджы абы фӏыгъэу къытхуихьхэм ящыщщ. Бзэр бей зэрищӏырщ. Псалъэм щхьэ иджы дэ къэбэрдеибзэкӏэ дыщыпсалъэм щыгъуэ, дигу къэмыкӏ адыгэбзэкӏэ и псалъэр дигу къэмыкӏыу щытмэ, урысыбзэр хыдогъэувэри дожьэж пэжыӏэ, имыӏэ хуэдэу къытщохъу. Ярэби, мо адыгейхэм сыт жаӏэр жытӏэу дегупсысыхэ. Мис абы дегупсысу щытмэ, а дэ зедмыхьэж псалъэ хэхуа хэза гуэрхьэри къэдгъуэтыжынурэ хэдгъэувэжмэ, мис ди бзэр лъэщ хъунущ. Ди бзэр зэрылъэщым зыми шэч къытрихьын хуейкъым. Аращи, ди бзэр дгъэлэжьэн хуей ӏэмал имыӏэу. Институтхэм, университетхэм ди щӏэныгъэрылажьэхэр абы ирилэжьэн хуей, Хэт сыт имытхами, япэрауэ адыгэбзэкӏэ итхын хуей. Мис абы щыгъуэ бзэр лэжьэнущ. Щэн-щэхуэнми хэтынущ, индустриеми хэхьэнущ, дэтхэнэ гъащӏэм и дэтхэнэ зы кӏапэми бзэр хэхьэнущ. Бзэр бгъэлажьэмэ, уролажьэ, урылажьэмэ, уегъэпсэу, бзэри богъэпсэу. Дызэрыгъэпсэууэ аращ. Аращ бзэр псэм хуэдэщ щӏыжаӏар. Бзэншэ лъэпкъыр псэншэщ, жаӏар ара дыдэращ. Къэбэрдей адыгэхэм адыгэбзэм и беягъ жытӏэмэ, ди псэлъэкӏэм и кӏуэцӏ дикӏкъым. Апхуэдэу щыхъукӏи, кӏахэ адыгэбзэм ӏэфӏу щӏэлъыр зэхэтщӏэкъым. Ауэ иджы зэхэтщӏэну игъуэщ. Хъуащ Фэхърий деж дыщӏеблэгъари аращ, абы хузэфӏэкӏынущ диалектитӏым я лексикэр зэригъэпщэну, зэхуигъэдэну.
Къэбэрдейм гушыӏэм кърагъэкӏыр къэбэрдейм псоми дощӏэри, сэмэркъэу жаӏэ абы щхьэкӏэ адыгейхэм. Сэмэркъэу, ари адыгэбзэми сщӏэркъым, ауэ къыхэхьауэ хэтщ адыгэбзэми, мис а къэбэрдей жыӏэкӏэм де гушыӏэ жыхуэтӏэм и мысту, и мыхьэнэгъуу Сэмэркъэу жаӏэ. Адыгейм гушыӏэ жыхуаӏэр къэбэрдейм псалъэ жыхуаӏэращ. Аращи, абыкӏэ тӏэкӏу зэхэзэрыхьынкӏэ хъунущ пэжу. Гушыӏэ жыпӏэмэ, нетӏэ зэрыжысӏауэ, ар къэбэрдей мыхьэнэ, къэбэрдейм щызэрахьэ мыхьэнэм, Иту къапщтэми хъунущ, псалъэ къудейкъым жыпӏэу къыбгурыӏуэми ари хъунущ, тӏури хуозэ. Кӏахэмкӏэ адыгэ псалъэ зыщӏэжаӏэным адыгэ гущыӏэ зыщӏэжаӏэ сигу Нытӏэ, илъщ. нытӏэ.
Псалъэр, псалъэ мыхьэ, псалъэ мыхьэнэм, псалъэ псалъэм и мыхьэнэр гущыӏэщ адыгей жьабзэмкӏэ. Мыбдей дэ щӏакъуэ жыдоӏуэ, пэжыӏэ? Щӏакъуэ псалъэр адыгэбзэкъым езыр. И лъапсэр абэзэбзэщ абы. Жьэм и ӏыхьэ жиӏэуращ къикӏыр. Этимологиекӏэ зэхэбгъэкӏыу щытмэ, абы кӏэкъуэ жаӏэ. Абызэ абазэхэм кӏэкъуэ жаӏэ, и мыхьэнэр жьэм и ӏыхьэ жиӏэуращ. Мис ар дэ щӏакъуэ тщӏри мыдэ къэтщтауэ зыдохьэ. Адыгей лъэныкъуэмкӏэ абы зэреджэр хьэлыгъущ. Иджы а хьэлыгъу псалъэр дэ мыбдеж зетхьэжкъым щхьэкӏэ, хьэлыгъуанэ щыжытӏэм дей зыдохьэ. Хьэлыгъуанэм къыхэнэжауэ хэлъщ, ауэ хьэлыгъу псалъэр езыр зетхьэжкъым, тӏэщӏэхуащи. Апхуэдабзэу а щӏакхъуэ жыхуэтӏри дэ абазэхэр тхуэхамэкъым, ахэри ди къуэш, Дызэхэту щыта ипэм абазэбзэ псалъэхэри ди дейм къыхэхьа, дэ ди псалъэ гуэрхэри абыхэм яхэхьа. Нобэ, уеблэмэ, псалъэ минитӏым нэхъыбэ иджыпсту абазэбзэмрэ адыгэбзэмрэ ди зэхуэдэу псалъэ минитӏым нэхъыбэ хэтщ, къапщтэу щытмэ. Абы Щӏакхъуэ псалъэр Адыгейми щызэрахьэ щӏэкхъуэшыхь жари. Мо хьэлыгъуанэ жыхуэтӏэм ещхьу. Зэтеупӏэщӏыкӏ жыхуэтӏэм ещхьу, ауэ абы ещхьу щыӏэм, ауэ шэрэ фошыгъурэ хэлъу тхьэ мыстыр хупцӏынэр япщри, ар нэщӏикӏыжхэм, джэгу сыт щыхъум дей, хьэкухэм куэду щагъажьэри, А джэгухэм къекӏуалӏэхэм ирагъэшхэн щхьэкӏэ ящӏу ара я хабзэр? Дауэдапщэ шхын жыпӏэ хъунущ, щӏэкхъуэшыхь жаӏэ абы щхьэкӏэ. Мис абдежым а щӏэкхъуэшыхь щыжиӏэм ди щӏакхъуэр хэтщ. Ауэ мыбдей дэ зэрызетхьэм хуэдэу щӏакхъуэ мыхьэнэ иӏэу щызэрахьэкъым. Псалъэм щхьэ иджы дэ щӏы макъымкӏэ жытӏэхэр абы кӏы макъкӏэ жаӏэ? Зытӏэщӏын жытӏэу щытмэ, псалъэм щхьэкӏэ абы зытӏэкӏын жаӏэ. Ауэ а зытӏэкӏыныр зэи зэхамыхамэ, къагурыӏуэкъым, псалъэм щхьэкӏэ зэхэзымыхам къыгурыӏуэкъым. Ауэ ахэр мыбдей зэбгъурыту щилъагъукӏэ, а Адыгейм зэрыжаӏэр мыхуэдэ жаӏэнурэ псынщӏэу ягу къэкӏыжыну ахуэдэу щытщ. Псалъэм щхьэкӏэ зышэщӏын жыдоӏуэ, абы зыушхун жаӏэ. Псалъэм щхьэ зыушхун псалъэр диӏэт, ауэ тщыгъупщэжауэ зетхьэжкъым щӏагъуэу. Зышэщӏын ждоӏэ. Шэщӏын къудейракъым, кӏуэ, зыукъуэдиинри зы мыхьэнэу хуэдэу щытщ, ауэ зыужьын псалъэр мыбдежым дэгъуэу щызыдохьэри, мобы зыужьын псалъэр яӏэщӏэхуа иджы хуэм-хуэмурэ къащтэжу щӏадза зыужьыжын жари къащтауэ иджыпсту зэрахьэ. Къызэрыгуэкӏ ждоӏэ псалъэм щхьэкӏэ пэжӏэ, къызэрыгуэкӏ. Ар Адыгеймкӏэ къызэрыкӏуэ жаӏэ. Итӏанэ псалъэм щхьэ тӏэщӏэхуауэ иджы зы псалъэ къэзгъуэтыжа мыбы сщелэжьым щыгъуэ. Къызэрылын жери зы псалъэ дэ диӏэщ. Къызэрылын. Зэхэфха хуэдэ зыгуэрэ щыӏэкъым. Къызэрылын жыхуэтӏэр къащӏэжынкӏэ хъунущ тӏэкӏу нэхъыжьыӏуэхэм. Дэ ди сабиигъуэм гуп дызэрыгъэхъуу дыджэгуу щытаӏэ. Мис абы щыгъуэ гупыр тӏу иращӏыкӏти, Тӏур зэрыдращӏыкӏ щӏыкӏэр сытыт? Цӏыхуитӏ дэ дызэгъусэ дыхъути, дыкӏуэт, щэхуу дэр-дэру цӏэ зыфӏэтщыжт. Сэ сымыӏэрысэ, уэ укъужь, жытӏэт псалъэм щхьэкӏэ. Ауэ дэ сыт зыфӏэтщыжами адрейхэм ящӏэтэкъыми? Дыкӏуэти, фыкъытхэдэ, къужь, хьэмэ мыӏэрысэ, жиӏэт псалъэм щхьэкӏэ. Мор, мобыхэм хэт къужь, хэт мыӏэрысэ ящӏэтэкъыми, дэ дыкъызэрылауэ, дызэрыгъэбыдауэ абы къикӏыр. Дыкъызэрылауэ дэ дыщытт, ауэ модрейхэм дыкъащӏэтэкъыми, ямыщӏэу къужь жаӏэмэ сэ сыкӏуэт, мыӏэрысэ жаӏэмэ си ныбжьэгъур кӏуэти, мис апхуэдэурэ гуп зэрыгъэхъуу щыта. Мис ар къызэрылын, абы и цӏэр къызэрылын, фыкъызэрыли фыкъэкӏуэж жаӏэти, дагъакӏуэт. Ауэдабзэу псалъэм щхьэ шэрхъ жыдоӏуэ. А шэрхъыр къызытехъукӏами дегупсысу къыщӏэкӏынкъым. Шэрыхъэщ ар. И шэм ихъыурэ, и шэм зэӏуихъэурэ кӏуэуэращ. Шэрхъым къалитӏыр, къуажитӏыр ишэурэ зэрехъ, зэпещӏэ. Зэнегъэс пэжӏэ, мыбы уокӏри нэгъуэщӏ къалэ, къуажэ уокӏуэ. Мис ар шэрыхъ, шэрхъ жытӏэри къэтщтауэ. Ар дыдэр. Шэрэхъ жери адыгейбзэми хэтщ. Ар персыбзэм къыхэхъукӏауэ къытехъукӏ къыхэкӏауэ аращ зэрыхуагъэфащэр. Абыи хэтщ черхъ жери, ауэ сэ абы фӏыуэ селэжьакъым, черхъым персыбзэм лъапсэ щыриӏэу си фӏэщ хъукъым, глагол лъапсэ абдей щыриӏэу, ауэ мис адыгэм, адыгэбзэм щиӏэщ. Зэрыхъэ псалъэм щхьэкӏэ, зэрыхъэн псалъэ диӏщ дэ. Ауэ ар тыркубзэми персыбзэми зырхъ жаӏэри хагъэхьащ. Зырхъ жиӏэмэ, гъущӏ хъурджан жытӏатэӏэ, абы тхьэгъу жыпӏэ хъуну, ярэби, адыгэ тхьэгъу жыпӏэ хъуну къыщӏэкӏын. Гъущӏ зэрыдза, гъущӏ зэрыдзахэр къыхэщӏыкӏауэ афэджанэ хуэдэу щатӏагъэу щыта. Афэджанэр. ӏэщ, ӏэщыфэм къыхащӏыкӏауэ щыта япэ дыдэ. ӏэщышхуэхэм, ӏэщ пӏащэхэм я фэ ӏувхэм къыхащӏыкӏауэ афэджанэ щатӏагъэти, абы джатэр, къамэр щӏэх хыхьэтэкъым. Ауэ итӏанэ гъущӏыр къагъэсэбэпа иужькӏэ, мис а гъущӏ зэрылахэм къыхэщӏыкӏауэ зэрахьэри, мис ар Зырхъ хъуауэра, зэрыхъэ хъуауэра, абы джатэри, къамэри хыхьэкъым, шэри хыхьэкъыми, афэджанэхэм я нэхъыфӏыр ара зэрыщытыр, иджыпсту музейхэм апхуэдэ джанэ щӏэлъу флъагъунущ фыкӏуэу щытмэ. Мис ар къызытехъукӏар зэрыхъэн жыхуэтӏэ псалъэращ. Псалъэм щхьэ иджы нобэ жыдоӏуэ. Нобэр и кум иту къэтщтэнщи, дыгъуасэ, вэсмахуэ, Дыгъуасэ нэхъыпэ жаӏэ абы. Дыгъуасэ нэхъыпэ. Вэсмахуэ псалъэр яӏэкъыми, дыгъуасэ нэхъыпэ жаӏэ. Пщэдей жыдоӏуэ, абы неуш жаӏэ, пщэдей щхьэкӏэ. Пщэдеймыщкӏэ, неушмыкӏэ жаӏэ. Абы къыпыкӏэжрэ адрэмыкӏ жыхуаӏэр. Ещанэ махуэм и цӏэри Адрэмыкӏ, дэ ар къэбэрдейбзэм диӏэжкъым, псалъэм щхьэкӏэ пэжыӏэ. Итӏанэ Адрыщӏ дэ жыхуэтӏэм Адрыкӏ жаӏэ. Адрэбгъу жыхуаӏэр адрей бгъур жыхуиӏэуращ Адрэмыкӏ жыхуиӏэр. Аращ ари ахуэди, псалъэм щхьэ зы тхьэмахуэ псор къэбжыфынущ апхуэдэурэ. Нобэ, дыгъуасэ, вэсмахуэ. Пщэдей, пщэдеймыщкӏэ, къэпыщкӏэж. Мис а дэ къэпыщкӏэж жыхуэтӏэрэ адрэмыкӏ абыхэм жыхуаӏэр. Ахуэдэу тхьэмахуэм и махуэхэр абы тещӏыхьауэ жызыӏэф бзэ куэд щыӏэкъым. Пщэдей, пщэдеймыщкӏэ щыӏэнкӏэ хъунущ, ауэ абы къыпыкӏэжыр, къэпыщкӏэж жыхуэтӏэр, адрэмыкӏ жыхуэтӏэр куэдым яӏэкъым. Пэжщ, ахуэдэу псалъэ гъэщӏэгъуэн куэд хэбгъуэтэфынущ а псалъалъэхэр зэхэбгъэзэрыхьу щытмэ. Псалъэм щхьэ Къэбэрдейм блыщхьэ жеӏэ, абы блыпэ жеӏэ, блым япэ. Модрейр блым я щхьэ. Ягъэ кӏынкъым, тӏури а зы мыхьэнэращ къриӏуэтыкӏыр. Блыпэ. Гъубжыр гъубж, тӏуми зэхуэдэщ. Бэрэжьей, абы бэрэжьейм псалъитӏ яӏэщ. Бэрэскэжий жаӏэ зым, Зыми Бэрчэжий жаӏэ. Ар си гугъэмкӏэ чыристан диным къытехъукӏа псалъэ хъунущ. Махуэкур абыи Мэфэку жаӏэ. Махуэм щхьэкӏэ Мафэ жаӏэ, жаӏэри Мэфэку жаӏэ, махуэку дэ жыхуэтӏэм щхьэкӏэ. Мэремим и дей тӏэкӏу ӏуэхур щхьэщокӏ, абы Бэрэскэшхуэ Бэрчэшхуэ, жаӏэ, мис а Мэрем дэ жыхуэтӏэм щхьэкӏэ. Мэремыр чристан диным къытекӏа псалъэщ. Щэбэт дэ мыбдежым жыдоӏуэ, а щэбэтыр журт псалъэщ, журт диным къыхэкӏауэ аращ, адыгейр абы зэреджэр Мэфэ закъуэ, Махуэ закъуэ. Итӏанэ, тхьэмахуэ дэ мыбдеж жыдоӏуэ щхьэкӏэ еплъ иджы. Тхьэмахуэр мыхьэнитӏ иӏэу мыбдеж зыдохьэ зыр щэбэтым къыкӏэлъыкӏуэ махуэм и цӏэ, зыри махуиблым и цӏэ пэжӏэ, абыкӏэ ар щхьэщокӏ. Дэ щэбэтым къыкӏэлъыкӏуэ махуэм ахэр зэреджэр тхьэмаф, хьа, тхьэумаф, тхьэумаф. Абы и пэжыр тхьэӏуэмахуэнкӏэ хъунущ. Тхьэӏуэмахуэ. Ауэ махуиблыр къиубыду жаӏэнумэ, тхьэмафэ жаӏэ абыхэм. Тхьэумаф, тхьэмафэ, тӏур щхьэщокӏ, ауэ къэбэрдеймкӏэ тӏури тхьэмахуэщ. Мазэхэми ахуэдэу цӏэхэр яӏэщ. Мэзэпщ. Иджы гъэщӏэгъуэныракъэ, гъэмрэ щӏымрэ щызэхэкӏ жыдоӏэ дэ къыдогъэсэбэп пэжӏэ. Иджы ар куэдым щӏы жыпӏэкӏэ щӏыгур къагуроӏуэ, аракъым абы кърагъэкӏыр. Гъэмахуэмрэ щӏымахуэмрэ щызэхэкӏ жиӏэуращ абы къригъэкӏыр. Япэ дыдэ а цӏыхухэм гъащӏэм еплъхэри, дыгъэм и къекӏуэкӏыкӏэм елъытауэ, илъэс псор тӏууэ зэщхьэщагъэкӏауэ щыта, гъэмахуэрэ щӏымахуэрэ. Бжьыхьэрэ гъатхэрэ иужькӏэ къыщыхъуар, ипэм щыӏакъым бжьыхьэ гъатхэ. Гъэр тӏууэ щыта зыр гъэмахуэт, зыр щӏымахуэт. Арати, гъэмрэ щӏымрэ щызэхэкӏыр мис а дэ ди гъатхэпэ махуэращ. Мартым и тӏощӏрэ зы тӏуращ ар. Итӏанэ гъэмахуэри тӏэкӏу зэрызэхэкӏыр, зэрызэхуэмыдэр гу лъатэри, гъэмахуэм гъатхэр къыхагъэкӏа. Щӏымахуэри псори зэхуэдэу щӏымахуэ псо зэремыкӏуэкӏыр Къалъагъури, бжьыхьэр абы къыхагъэкӏри, гъэмахуэ бжьыхьэ гъатхэ щӏымахуэ ящӏыжа мыхъумэ, япэ дыдэ календар махуэбж зыщӏахэм ящыщ адыгэр, гъэмахуэрэ щӏымахуэрэ жиӏэу илъэсыр зэрызэхигъэкӏамкӏэ. Ари щӏэныгъэкӏэ лъэпсэ гъэщӏэгъуэн хъуну си гугъуэщ.
Уи бзэр бджыным фӏы куэд къыпокӏуэ. Аращ ди тхыдэри культурэри хъума щыхъуар. Бзэр къэптӏэщӏын щӏэбдзэмэ гъэщӏэгъуэну зэрокӏ. Псалъэм папщӏэ, Фахъри къыджиӏахэм и фӏыгъэкӏэ бэрэжьей, бэрэскэжьей, бэрэскэшхуэ, мэрем жыхуэтӏэхэр чыристан диным и щӏэиныжьу адыгэбзэм къызэрыхэнар къэтщӏащ. Фахъри дэрэ дызэгурыӏуащ дяпэкӏи мыпхуэдэ нэтын куэд дгъэхьэзырыну. Адыгэ жьабзэхэм я лексикэр зэдгъапщэмэ, Зы псалъэкӏэм хэхуауэ адрейм хъума щыхъуахэр наӏуэ тхуэщӏынущ, адыгэбзэр къэпсэуэлъэжкӏэрэ дэри дыкъэбэдзэуэжынущ. Тыркум щыпсэу ди лъэпкъэгъу Еутых Турхьэн зэрыжиӏащи, адыгэр адыгэбзэм дыкъибзеижынущ.